tikulandireni kuno ku crown hotel kumene ndithu kukuchitikira msonkhano wa atolankhani umene akonza ndi abungwe la cdedi ndithu pali zimene afuna kuti alumikize ndi mtundu wa malawi kudzera pa press conference imeneyi ndi amene akuyendetsa mwambo umenewu ndi a sylvester namiwa yemwe ndi mkulu wa bungwe limeneli la cdedi ndiye mosataya nthawi ndiwapatsire anamiwa kuti atiyankhule zikomo kwambiri choyamba ndimati mundilole ndikulandireni mwapaderadera atolankhani amene muli chi- muchipinda muno komanso azinzanga amene tili kusogolo kuno titakuyitanani mosachedwesa munavomera kubwera Timathokoza nthawi zonse chifukwa ku Lilongwe kumachitika zambiri. Mukanakhoza kusankha kupita kwina koma popeza mwasankha kubwera kuno ife ndi othokoza. Mukudziwa inu kuti dziko lathu la Malawi timayika Chauta patsogolo ndi dziko loopa Mulungu. Ndimafuna kuti tisanayambe zonse mundilole ndipemphe mmodzi wa inu kuti ayikize zonse zochitika pano ndi pemphero. zikomo kwambiri Ye, chifukwa mwatidzutsa ndi moyo mtsiku la lero pamene tikuyamba zokambirana zathu tipemphani kuti mukhale nafe katipatseni nzeru ndi kuti tikathe kukhalanso ndi khutu lomvetsera zimene atitengera bungwe limeneli la cdedi mdzina la yesu khristu tapemphera amen amen uh, nthawi zambiri anthu amakhala omasuka akadziwa kuti kodi awo ndi ayani awo ndi ayani ndiye msonkhano uno ndi wa atolankhani ndimafuna amene muli mchipinda muno kuti muzitchule kuti anthu akuziweni dzina lanu ndi nyumba imene mukuyimira yofalisa kapena kusindikiza nkhani zikomo kwambiri ine ndi emmanuel chiotcha tachokera ku luntha tv ine ndi emmanuel mdala ndachoka ku luntha tv franklin mtambalika zodiak tikhulupirira kuti ena azitipeza mwina chifukwa cha nthawi kapenanso mayendedwe uh, monga ndinanena kutsogolo kuno tiliko angapo sindili ndekha uh, nthawi zonse anthu amalawi eni ake akalandira uthenga kuti a cdedi afuna atiyankhule amabwera e, kudzakhala nawo limodzi ndiye ndimafuna ndiwapase mwayi kuti azitchule okha zikomo kwambiri zainabu hassan concerned citizen Stevelia Chasuluka, Concerned Citizen. zikomo kwambiri ine monga mmene anenera ndi sylvester namiwa mkulu wa bungwe limeneli bungwe la amalawi bungwe la cdedi ndiye monga ndanena kale kuti nthawi zonse tikamabwera kuti tiyankhule ndi amalawi amalawi eni akewo amanena kuti anamiwa mukakafika kumeneko musanayambe zanu mukatinenere izi ndiye ndili ndi mauthenga atatu koyambirira uh, amene mumasatira bwino bungwe la cdedi mutha kundivomereza kuti chichitikire ngozi ija ya kuchikangawa nkoyamba apa kuchita press conference ndiye ndimafuna mundirole uh, ndigwirizane ndi mawu amene anayankhula ambuye thomas msusa ku blantyre kunena kuti uh, chifunga kapena kuti fog imene idapangisa ngozi ija ndiyosakhalisa komanso ndimafuna ndigwirizane ndi mawu amene adayankhula a njawala a felix njawala amene wa ndi mneneri wa chipani cha utm ananena kuti biyeni kapena kuti malemu saulos chilima asiya mayi ana awiri komanso amalawi 20 miliyoni Choncho ngakhale ena afuna kuti tisamalire, ife tikadalira chifukwa Biyeni kapena kuti malemu Saulos Chilima adali munthu ozichepesa osati tingoyankhula ife maka ku Cdedi zinatikhuza kwambiri chifukwa ngati mukumbukira bwino nthawi ina yake uh, tidawalembera kalata sadachite matama kapena sanatinyoze adatiyankha kachiwiriso tidawalembera kalata adatiyankha ndiye mtsogoleri ngati amene uja anali mtsogoleri onena kuti amapereka chikhumbokhumbo kunena kuti siku lina dziko lathu lizakhala bwino ndiye ndikana- ndikanalephera kuti tingoyamba kuyankhula press briefing yoyambirira uh, chitayikireni biyeni ndi amalawi ena eight aja komanso ndimafuna ndawuze a president a dziko lino dr lazarus chakwera kunena kuti sititopa kukumbutsani kunena kuti tikufuna report Amalawi ali ndi mafunso ndi mayankho ambiri. Mayankho amenewa, mafunso amenewa saatha kufikira atawerenga lipoti la satanesatane zimene zidachitika ngozi ija isanachitike, mkati mwa ngozi komanso kumapeto kwa, kwa ngozi. Amene mumakwiya kapena mumadana nazo anthu akamakukumbutsani ndanena kale kuti a Njawala ananena kuti a Saulos Chilima asiya amalawi 20 million ndiye eh, aliyese akulira mu njira yake nkhani yachitatu ndionena kuti kunja kuno kuli uh, nkhani ya bilu ya shuga ya ulimi wa mzimbe mziko muno ndiye bilu imeneyi anthu ayidikira kwa zaka 10 zapitazi ndiye tamvesedwa kunena kuti miyezi itatu yapitayo uh, biluyo inachoka ku unduna wa zamalimidwe yapita kwa attorney general ndiye ku attorney general yachokakonso pano ili ku uh, cabinet ya nduna kapena kuti cabinet committee ndiye ndimafuna kuti amene akusogolera cabinet committee imene ikuyang'anira za bilu imene ya nzimbe kapena kuti ya shuga mwina apeze mpata ayankhule amalawi pa nkhani ya shuga amalawi akuvutika uh, zimamvetsa chisoni kuti shuga wopangidwa kwathu konkuno amalawi azikanika kumgula aini ake amene akulima nzimbeyo ali mu umphawi wosaneneka uh, izi ndi zimene eni ake amalawi anandituma kuti ndiyankhule ndiye popeza bungwe la Cdedi ndi amalawi ndimangoyeneka kuti ndiyankhule uh, thank you very much welcome to this uh,

director ndikudziwa kuti mmene ndimawerengamo anthu ena anali ndi nkhawa kuti kodi ndi chifukwa chani lero a Namiwa asankha kuti azingoyankhula mu chiyankhulo cha atsamundachi osawerenga mu chichewa kuti timve uh, tinakonza timadziwa kuti amalawi ambiri timamva chichewa Uh, nchifukwa cha chimenecho mundilole ndipereke bwaloli kwa mzanga Stivelia kuti awerenge chikalata chomwechi muchichewa zikomo kwambiri pomvesera pempho kwa amalawi kuti ateteze umwini ndi mphamvu ya chiphaso choyendera chomwe timachitchula kuti passport Bungwe la Cdedi likupempha Amalawi akufuna kwabwino kuti achilimike poteteza umwini komanso mphamvu ya chiphaso choyendera cha dziko lino, passport, ndi kuteteza misonkho ya Amalawi yomwe ikuonongeka kamba ka ziganizo zodzikonda za akuluakulu ena a boma amene akupanga. Bungwe la Cdedi likunena izi potsatira kafukufuku yemwe anachita pakatipo lapeza kuti boma la malawi likufuna kulemba ntchito kampani ina kuti ikonze ndondomeko ina yopangira ziphaso zoyenderazi mapasipoti pa ntchito yomwe boma linagwiritsa ntchito misonkho ya anthu yokwana pafupi pafupifupi 40 million dollars yomwe ndi pafupifupi 69 million kwacha Ife ku Cdedi tikuganiza kuti boma likungoyenera kudzichepetsa ndi kupemphanso kampani ya Techno Brain kuti ikonze system iyi pa mtengo osapitilira K5.1 billion. Nkhani iyi ikuchokera pati? Mwezi wa February 2019 boma la Malawi kudzera ku nthambi ya Immigration inalemba ntchito kampani ya Techno Brain kuti ikonze ndondomeko yokonzera ma passport a dziko lino komanso kuyamba kupanga ma passport amakono e-passport pa mgwirizano wa zaka zitatu omwe unali wa ndalama zokwanira 105.2 billion kwacha koma mgwirizanowu anauthesa abongo aboma mwachipongwe kutsa- patatsala miyezi 8 kuti uthe pomwe nthambi ya immigration iyi inali itapereka kale ndalama zokwanira 17.3 billion kwacha Kamba koti panalibenso kampani ina yomwe ikanapanga ma pasipotiwa, boma linapempha kampani yomweyi ya Technobrain kuti alowe mmalo mwa mgwirizano wakanthawi kochepa kuti ipereke ma pasipoti a ndalama zokwanira 4.3 billion kwacha. Malingana ndi mgwirizanowu, boma linapereka ndalama zokwana 38 38 billion kwacha Ndipo kampani ya Techno Brain inagwira ntchitoyi nkupereka ku boma zinthu zonse zoyenera kuphatikizapo namba za chinsinsi zolowera mu system iyi. Pomwe kampani imapereka ku boma zinthu zomwe anagwirizana kuti akonze, boma linali litalipira kale ndalama zokwanira 67.5 billion kwacha kuphatikizapo 12.1 billion kwacha ngati chindapusa. pothetsa mgwirizano nthawi yake isanakwane, zomwe zinapangisa kuti ndalama zonsezi zikwane K79.6 billion. Mgwirizano woyambilira Mu mgwirizano omwe boma linapanga ndi a Technobrain wa K103.8 billion-wu, mbali ziwiri zinagwirizana mfundo zokwana 13, ndipo zina kampani iyi imayenera kukonzanso ndondomeko kapena kuti system zopangira ma passport, Kupereka ku boma mabuku odindira odindiramo passport okwana 800,000, Kupereka ku boma galimoto 7, Kukonzanso office ndi makina za immigration za ku Blantyre, Lilongwe, Mzuzu ndi Mangochi. Kukhazikitsa makina ena apadera opangira ma passport. ngati kupezeka ngati kutapezeka kuti omwe akugwiritsidwa ntchito atawonongeka komanso kukhazikitsa makina odinda ma passport apangozi ku mabwalo a ndege a kamuzu komanso chileka tionjezere pano kunena kuti zina mwa zinthu zomwe mbali ziwiri zinagwirizana sizinachitike mwachitsanzo Kampaniyi sinapereke mabuku onse 800,000, ntchito yoika makina m'ma Embassy kuti azitha kupanga ma passport sinachitike, komanso makina m'malo m'malo a bwalo la ndege sanaikidwe kamba ka kuthesa kwa mgwirizano mwa chipongwe kumene kunachitika kuja. Komabe, nthambi ya ICT ya ku Immigration yakhala ikugwiritsa ntchito mosavuta ndondomeko yomwe kampaniyi inakhazikisa. kufikira pomwe anthu ena anapeza nambala ya chinsinsi yolowera mu system izi zomwe zinayambisa mavuto omwe ife tikuwaona tsiku la lero Litalephera kugwiritsa litalephera kuwagulitsa aMalawi bodza loti anthu achipongwe analowa mu system yosindikiza mapasipoti ya bomayi Inalowesanso pa mgwi, mu mgwirizano wina ndi kampani ya E-Tech Systems mb- wa miyezi 6 ya- pa mtengo ndibwereze pepani litalephera kuwagu- kuwagulitsa aMalawi bodza loti anthu achipongwe analowa mu system yosindikizira mapasipoti iyi boma linalowesa linalowanso mu mgwirizano wina ndi kampani ya E-Tech Systems wa miyezi 6 pa mtengo wa 897 million kwacha contract mosatsata malamulo omwe analipo pa kagulidwe ka katundu wa boma mtengo wa 897 million kwacha ntchito yake inali kukonzanso system ina yatsopano kuti ku- ndi kugula maprinta awiri omwe anawadzala ku office ya immigration ya Lilongwe Pa chifukwachi zinapangisa kuti passport ma passport onse azipanga print ku Lilongwe zomwe zimapangisa kuti ku office ya immigration ya Lilongwe kuzizaza ndi anthu ofuna kupangisa ma passport. Chopasa chidwi china ndi choti mabuku omwe kampani ya E-Tech ikugwisa ntchito ndi omwe aja amene akubwera ndi kampani anabweresa a kampani ya Techno Brain. Chomwe chikusiyana pakali pano ndi choti ma passport omwe aku, ikumatulusa kampani ya E-Tech alibe kachitsulo kamene kamasunga uthenga wonse wa munthu womwe uli mu passport zomwe zikupangisa kuti passport izilephera kui, azilephera kuipanga scan munthu akamayenda maiko ena akunja. Izi zikutanthauza kuti dziko la Malawi lasintha maonekedwe a passport yake. ena nkumafunsa akuti ndiye mgwirizano wa boma la E-Tech ndi a E-Tech Systems ukutha mwezi uno ndipo bungwe la CDEDI lili ndi umboni kuti boma likufuna kulembanso ntchito kampani ina kuti ipezerepo i- izipereka mapasipoti ku immigration kampani kampaniyi idzakonzanso ndondomeko yatsopano yosindikiza ma passport kutanthauza kuti passport izithanso iza- i- idzasinthanso maonekedwe kachitatu mzaka zisanu ntchito iyi ikhala yowononga ndalama kamba kuti boma likufuna kugwiritsa ntchito ndalama zokwana 40 million dollars pa kampani yatsopanoyi Kupatula kusokoneza mitu dziko lapans, lonse lapansi ndi kusintha, ndi kusinthasinthaku, zichosa mphamvu la chiphaso choyenderachi. Kuyesayesa kuthana ndi a Techno Brain. Anthu ena omwe amadzimva ukadaulo wa intaneti omwe ali ndi ubale ndi akuluakulu ena a boma akonza upo kuti azigwiritsa ntchito makina osindikiza ma pasipoti osindikiza ma pasipotiwa ngati mgodi wawo wopezera ndalama. Iwo anagwirizana kuti ayichotse kampani ya Technobrain atapeza nambala yachinsisi ndikulowa mu sisitimu iyi. Izi zinapangisa kuti system iwonongeke ndi kubweretsa mavuto omwe tikuwaona lerowa. Anthu ena akunena kuti anthu a nkhwidziwa ngati amafuna ndalama akanangopeza contract ku boma yomagulitsa mabuku osindikizamo passport ndi zipangizo zina zomwe akanamagula m'maiko ena monga Singapore kapena Hungary. Koma ayi ndithu, kamba kakuzikonda anachita zinthu zoti dziko silinayembekezere. mwezi wa january 2024 awo amaziti akaswiri a intaneti atalephera kubwerezetsa sisitemu iyi boma linayitanisanso kampani ya technobrain kuti idzachite kafukufuku wawo momwe sisitemu inaonongekera komanso kuti alangize zoyenera kuchita kuti ayibwezeretse Kafukufukuyi anachita mwezi wa January chaka chino ndipo lipoti linaperekedwa ku boma. Mu lipotili, kampani ya Technobrain inati sisitimu yakhonza kuibwerezesa patatha mie- mwezi umodzi pa mtengo wa 2.5 billion kwacha kamba koti pa nthawiyi mbali ziwirizi sizinalinso mu ubale uliwonse. Boma linakanisisa ndithu kwa mtu wa galu za ganizoli koma boma linauza amalawi kuti anthu omwe analowa mchinyengo analowa mchinyengo mu system ya immigration ya dindi yodindira ma passport pepa ndibwerezenso boma linakanikisa kwa mtu wa galu za ganizoli ndipo boma linauza amalawi kuti anthu omwe analowa mwachinyengo mu system ya immigration yodindira ma passport akufuna kuti tiwalipire ndalama zokwana 2.5 billion kwacha komatu izi sizinali zoona kuchokera ku technobrain kulowera ku kampani ya etech Excuse me. Ah, mwachidule amangoombera mkota pa zimene ndinawerenga mu chingerezi nkhani imene yakula mutu pano n'kunena kuti tidanamizidwa ngati ziko kunena kuti anthu ambanda kapena achipongwe akalowa mu system imene imapangiridwa mapasipoti choyambira mafuna tinene kuti kufikira mu januwale chaka chino passport yathu ija inali passport ya makono yofanana ndi dziko lina lonse kumene mungapite ndi chake mukapita ma airport otukuka kwambiri simufunika kuti mukadinditse imadinda ili mthumba electronically zimene zidachitika kuzera mu mgwirizano umene udakhazikitsidwa wa zaka zitatu ndi kampani ya technobrain koma tonse tikuziwa kuti mgwirizano uja unathera pa njira mmene umatha pa njira nkuti kutaperekedwa ndalama kale zokwana uh, pafupifupi 46 million us dollars nde e, tidawuzidwa malawi kuti anthu achiwembu ambanda alowa mu system sizoona anthu amene analowa mu system si ambanda ndi anthu amene amazitcha kuti ndi akaswiri akatakwe a ntchito zimenezi cholinga chawo ankafuna business uh, atayesa kuti azipanga ndalama iwowo zitawakanika adabwerera kuyitanisa kampani ya technobrain ndi chake ngati mukumbukira malawi mu january kudachoka chikalata kuchokera ku immigration kunena kuti ah, tikukonzanso makina atabwera mu system ija adaona kuti anthu adayilowerera system apa pa lilongwe apa pa mtl apa muchilambula apa e, ndi adanena kuti popeza kuti contract idathesa sitingagwire ntchito ya ulere tifuna ndalama 1.6 million dola ya america imene imakwana 2.5 billion ndiye tinauzidwa kuti ati akufuna ransom sinali ransom linali bodza chabe ndiye lero chimene chatipangisa kuti tibwere pano akuti akufunanso apeze kampani ina ipange ngati zomwe zinapanga technobrain zija koma ndalama zake za nkhaninkhani ndiye tikuti ayi e, ngati mufuna kuti muzidya ndalama za mapasipoti njira zilipo mupite ku hungary kapena ku singapore muzikagula mabuku aja muzikagula inki hologram ndi mariboni tisaononge ndalama zifukwa ndalama zopalibe ndalamazo amalawi akuvutika ndiyetu uthenga umene tabwerera pano mwachidule ndi umene anawerenga ndiyeno kumalawi kuno kuli vuto lokonda kuyang'anirira ndibwerezenso kumalawi kuno tili ndi vuto lokonda kuyang'anirira mchitidwe ukuchitika apawo ndi wosakaza kuti mukhulupirire kuti ndi wosakaza padakali panopa passport imene muli nayo ngati inali yakale ija anakupangirani technobrain ikatha kuti mupange visa mwachitsanzo ngati mupite ku germany akuwuzani kuti mukatengenso ndi passport yakale ija kusonyeza kuti ichi ndi chinzake cha passport chifukwa ilibe chip imene imasunga information ija akumachita kuchoka ku blantyre akakonzakonza mukalipira ku blantyreko akumanyamula kukwera ndege kuthamanga kubwera kuno kukayika pa flash ngati mmene timapangira timaprintira mapepala kuti tiziwerenga pano pamene tili ndi system imene adayiyika kuti imayankhulana system imene ija tidagula ndi ndalama zathu za misonkho yanu inu ndi ine tidalipira system imene ija ingofunika one week a Techno Brain akabwera iyamba kupanga print uh, mapassport ku blantyre pakutha pa mwezi ikhala kuti blantyre lilongwe mzuzu ndi mangochi zikuyang'anana anthu akupanga mapassport ndiye ndibwereza pakuti timayang'anira ndikuyankhula pano ndikuuza kuti anthu ena mukundimvera muli ku immigration kumeneko zimene mukulimbirana nacho ndi chinsalu cha passport si passport chifukwa maiko ena akuyikana ndipo umboni muli nawo ndiyeno padakali pano pazaonesa kuti e, nkhani yonseyi ikugwera pamutu pa attorney general thabo chakaka nyirenda chifukwa kuti awerengera kalata ija chifukwa iwowo ndi mulangizi wamkulu kuboma pa nkhani za malamulo contract anathetsa ndi iwowo ndiye pano bati abwera bati kuwauza kuti amalawi atopa ndi kuchita manyazi nkhani ya passport tikuwapasa masiku 7 abwere poyera apange zimene tapanga pano auze mtundu wa malawi kuti angosaka ndalama zochepazo 5 kapena 6 billion a Techno Brain abwerere system yawo ija izipitirira kupanda apo ndiye kuti iwowo attorney general-wo ayiwala kunena kuti ali public officer ayiwala kuti akutumikira malawi onse akutumikira malawi ochepa amene akupindula pamwamba pa mavuto a amalawi and akapanda kutero titenga zinthu ziwiri njira yoyamba sindinena koma yachiwiri ndiye kuti anthu nonse amene mufuna mapasipoti ku lilongwe blantyre malo movutika kumeneko kumagona masiku kumeneko kumagona ngalande kumagona pamalo po pasimenti pozizira tizikagona ku ofesi kwa atoni jeno akatha masiku 7 and mukudziwa CDEDI ikati tikapanga mbindikiro imakapanga mbindikiro koma sinkhani yoti tizionesana apa kuti wamakani ndani ayi amalawi akuvutika Chonde Attorney General sinabwere pano kuzakuopsezani kapena sinabwere pano kuzakunyoz, kuzakunyozani koma tikunena kuti mukulakwa. Mukulakwa chifukwa choona mukuchidziwa ndiye mwasankha kuikira kumbuyo anthu ochepa. Inu ndi lawyer wa Malawi and mwapangapo zinthu zoti anthu akuomberani mmanja mwachisanzo nkhani ya ku Salima Sugar. Mmalawi wina aliyense wofuna kwabwino amaombera mmanja Attorney General. Timakutchulani kuti the people's Attorney General. Nthawi ija yakwana lero kuti you should prove, you should rise above petty selfish interest, muyime ndi a Malawi. Ndibwereze pamenepo. Attorney General, nthawi yakwana kunena kuti anthu akuombereni m'manja ngati mmene munapangira nkhani ya ku Salima Sugar. Koma mukasankha kuti muike- mwaike kumbuyo anthu ochepa, anthu adyera amene afuna kupha chinthu cha mabiliyoni, eh, ndiye kuti a Malawi abwera kumeneko akutulusani mu office. ndibwereze pamenepo apo ndiye sitikusinthanso chifukwa amalawi tavutika nthawi yayitali ndiyeno inu amene mukuvutika pano muli ku immigration ku, ku, ku blantyre ndi ku lilongwe muziwe kuti akapanga ku blantyre ko akumanyamula pa flash zamaloza zenizeni mwabwera nawo kulilongwe makamaka print ngati akupanga print document ngati poster passport samapanga zimenezo chimodzimodzi kulilongwe akapanga akumanyamulanso pa flash kupitisa ku printer ina sizidachitikepo ndiye ndibwereze pano kuti ngati ziko ntchito yopanga print ma passport ayini ake ndi a immigration malamulo alipo kale wina amene akupangira ntchito imene akualakwira malawi ndipo akuphwanya malamulo ndipo sitilekerera zoterezo ndiyeno uh, uthenga umene tinabweresa mamawa uno ndi umenewo uh, ena popeza kuti amatha kumayankhula mosefukira uh, tanenapo kuti mgwirizano umene unalipo koyambirira uja technobrand sidakwanisenso chifukwa tikuti adagwirizana eh, kuti apereka ma, ma, ma, ma, ma printers 11 anaperekedwa 5 magalimoto sanaperekedwe okwana uh, eh, even ma, ma booklet sanaperekedwe okwanira kusonyeza kuti sitinabwere pano kuzayikira munthu kumbuyo koma tingokamba zoona zake nawo ndinenechi akati akhazikitse ndondomeko yoti apeze sapulaya wina zikuyeneka minimamu ya miyezi iwiri kuti ayike tenda apange t- bid evaluation apite akamuone munthu uja ndiye munthuyo kuti abwere kunoko azagwire ntchito ija afunikanso miyezi itatu kusonyeza kuti mavuto amene tili nawo malawi muno akasankha kuti ngati sitiwakakamiza kuti asiye chiganizo chawocho tiyeneka tivutike miyezi ina 6 kusogolo kuno kusonyeza kuti anthu amene afuna kupita kuchipatala abadikirabe anthu amene amafuna kupita ku ntchito abadikirabe anthu amene amafuna kuti akachite maphunziro kunja abadikirabe ndipo ndikuyankhula pano tataya anthu chifukwa chokuti anakanika kuti apite kuchipatala kunja pasipoti kulibe tata anthu ena ataya mwayi woti sazawupezanso wokagwira ntchito kunja anthu ena ataya mwayi woti sazawupezanso wamaphunziro kunja chifukwa chokuti pasipoti kulibe ndiye nkhani imene imakhala ngati kuti boma likuphwanya maufulu a anthu ake lero yasintha nzamanyazi kumayenda mapasipoti awiri yokutha ntchito yakale ndi ina chinzake cha pasipoti chifukwa chakuti inayo sikuwanira malinga ndi ntchito zamakono za dziko lino nthawi zonse munthu ukamachiyenda chi- chimodzimodzi mwana amayamba kukhala nkumakwawa kenaka kumathamanga ife tidakula sitikuyeneka tibwererenso ndi passport ya analog passport yoti mukayipanga quality assurance ikungoonetsa red mapasipoti onse amene mwapeza pakati apa mupite nawo pa machine mukayese quality assurance azikupasani red kusonyeza kuti they are rejected choncho tinganene kuti nkhani ya passport imene inalipo yasintha koma zonsezi vuto lake amalawi kuyang'anira timayang'anirira zinthu nkhani iyi tayang'ana nthawi yayitali ndiye ndayankhula kwambiri sindinafune kuzayankhula kwambiri tinangobweretsa uthenga kupita kwa atone jeno a thabo chakaka nyirenda muyimirire amalawi musiye kuyimirira anthu adyera pano bado amalawi adapenya lero ndi titakuwuzani mafiga onse ali apawa ngati mukususana nafe mubwere muzawawuza amalawi mafiga anu chifukwa inunso mugwira ntchito amalawi ndiye ndinanena lero kuti sindili ndekha uh, ndili ndi azinzanga ndiwapase 30 seconds tabwera pano nkale mukapange zina amalawinso amene akutimvera kapena kutionera ani zambiri zoti achite abiti hassan 30 seconds zikomo kwambiri pamene tili pa kalikiliki kuyang'ana zinthu zimene tili nazo kale musayiwale kuti pa malawi pano tili pa mavuto muzipatalamu mulibe mankhwala mu dziko muno muli njala anthu akumwalira muzipatala kuli bwanji kutenga ndalama zimenezo kuthandizira kuchipatala kuti anthu akhale ndi moyo kuti adzakuvotereniso chaka chimene chikubwerachi tiyeni tiyesetse tithandize amene akuvutika kusiyana ni kumangokoza zinthu zoti zilipo kale tikuononga ndalama zikomo kwambiri kulira kumene akulira amalawi eti pempho tithandizeni atsogoleri athu nkhani siyokhudza za mavoti koma umoyo wa wina aliyense mmalawi mankhwala mmene afotokozera anzanga ndi ofunikira komanso timadziwa kuti timakhalanso ndi vuto la ndalama kumbali ya forex tipemphe adindo kuti chonde ndalama izizi musalipireso bungwe lina tiyeni tizichepese tipemphe a technobrain amalizise ntchito ya ndalama zimene analipidwa kale ndi zinthu zoti analandira kale palibenso ngongole komanso tipemphe kuti popanga madongosolo aziyang'ana kuti kodi zofunikira kwambiri kwa anthu ndi chani mmene afotokozera abwana athu apa kunena kunena kuti anthu ena ataya mwayi wopita ku masukulu ku ntchito chifukwa cha pasipoti komanso nzamanyazi munthu azikakubweza pa airport sizimakuoneka bwino zikomo kwambiri zikomo kwambiri uh, uno ndi msonkhano wa atolankhani ngakhale ndinaonjeza gaga ndiwa mutikhululukire pa nkhani timafuna tiyambire poti mmalawi yense amvese ndipo tiyende limodzi koma ndikutsindika kupempha aliyense amene ali ndi passport uziwe kuti passport yako ikapanga expire uzakumana ndi mavuto kuti ibwerere kuli bwino tigwirane manja inu amene muli ku immigration amene muli ku lilongwe kapena ku blantyre nthawi yakwana tigwirane manja uh, ngati masiku 7 a thabo chakaka nyirenda satiyankha sanena kuti athesa nku- sa- alesa ndondomeko kuti a- apeze kampani ina ngati sabwera poyera kuti akuitanisa technobrain kuti abwezerese mchimake system ichi ndekuti tonse tizikagona ku office kwawo ku capital hill kufikira atule pansi udindo pabwere munthu wina attorney general wina amene azamve kulira kwa amalawi apo ayi achite zimene amalawi akufuna the floor is open ino ndi press conference zikomo kwambiri eh, tifunseni mafunso ndikuziwa kuti muli ndi mafunso Uh, zikomo kwambiri ine ndi franklin mtambalika kuchokera ku zodiak ndili ndi mafunso awiri ndimankhulana ndi a Thabo Chakaka Nyirenda eh, a few minutes ago uh, za nkhani imeneyi akuti it does not handle public procurement ndiye ma issues awo apite ku homeland security kapena ku immigration mwina ngati a CDEDI mukuti nayo bwanji uh, the second one what is so special with the technobrain don't you have some other companies oti atha kupanga handle the passport saga in malawi mwina anthu kumati ah, a Namiwa kapena CDEDI ndi techno brain pali ubale wanji yeah thank you mafunso abwino kwambiri akunena kuti he does not handle public procurement sindinanene kuti amapanga handle public procurement tanena kale kuti in his official capacity as the principal legal advisor to government ndiye ngati iwo asamapanga handle public procurement chifukwa chani anat- anapanga terminate contract inunso atolankhani ndikuwuzeni a franklin tambalika ndikale tinayamba ntchitoyi Atsogoleri athu andalewa kapena anthu amene ali m'mipandomu akamayankhula mosefukira muzikhala ndi ma facts muzawauza mukanawauza kuti contract munathetsa ndiinu and press briefing munapanga ndiinu and he has been granting interviews ndiye lero ayithawe nkhani lero tanena kuti china chilichonse contract iliyonse muboma akapanga komaliza kwake ndi kwa attorney general ndiye lerolo akukuuzani kuti doesn't handle and you buy that next time muwauze apanso muwaimbire foni kuti a Namiwa kunena kuti mwayiwala kunena kuti macontract onse aboma asanapangidwe amakathera kwa inu and asanapange chiganizo chilichonse kuboma ndi- ndifake kama kuti ndi lawyer wa anthu iyeyo is the lawyer of the people and nkhani ya ku Salima amapanga bwanji pamene iwo asakupanga za procurement eh, sorry ifeyo we are civil in our approach komano nthawi zina tikamayankhula kumtundu wa malawi tisamayankhule mosefukira

eh, kukhala ngati kuti ubale wa ine ndi technobrain wakoma kwambiri ukanakhala kuti ubale wathu wakoma kwambiri sitikananena kuti ntchito yonse sanayikwanise koma nkhani imene ili apa ndi yonena kuti contract inasainidwa chinthucho chilipo inuyo munthu atakugulitsani galimoto nkupeza kuti galimoto ija ikutaya oilo uh, chofunika ndi chani simuyeneka kubwerera kwa munthu anakugulitsani galimoto galimoto kuti ayowera umanga pisi umaikayisiyanso ukangongole ndalama zina kuti ukagule galimoto ina lero technobrain inatipangira system system anayipanga handover mu july 2023 anthu akhala akupangidwa mapassport and passport imene ndinayo ineyo uh, inapangidwa print mu january ndi ya technobrain yomweyo nthawi imene system atayipanga kale ndiye ifeyo kuti iwo ali ndi zolinga zawo alephera lero akubwera kumapanga mashortcut kunena kuti mashortcut iwo amenewo ayi immigration singapange contract nkumalizisa attorney general osaziwa kulibe nthambi ya boma imene ingapange contract attorney general osayikapo mulomo sizimatheka ndiye ngati akufuna kutiuza kuti sakugwira ntchito ndiye kuli bwino angopanga atule pansi udindo apange resign a Malawi lero anazindikira uh, mukandifunsanso ndibwereze kunena kuti tilibe ubale wina uliwonse ndi technobrain and sitifunanso kukhala ndi ubale ndi munthu seated and not side with the oppressors nkhani imene tabwera pano ndi yonena kuti masamu okhweka 46 million us dollars tinalipira kale ndiyeno atayiwononga system yomwe akufuna kwawo adanena a technobrain kuti mutipase 3 million ndiye tipange masamu tandithandizani pamenepo ndiye lero akuti anapereka contract 897 kwa etec kusonyeza kuti 897 anapereka kwa etec akanawonjezerapo 100 chakuti million zikanakwana ndalama zopereka ku technobrain bwezi pano pa malawi sakuvutika mapasipoti akupanga mmene timapangira kale muja ndiye nkhani ili apa si yonena kuti ubale wa technobrain ndi cdedi palibe ubale koma ndi nkhani ya masamu kunena kuti tawononga kale 46 million united states dollars ndiye panopa technobrain angofuna 3 million ndiye tisawonongenso 40 million ina pa tikhala kuti tawononga 86 million in total komanso kuti a malawi akhala akuvutika amalawi tavutikira passport as of january so palibe ubale wina uliwonse ndi kampani iliyonse nkhani ili apa ndi ya masamu munthu amene anga- amene sakuona zimene tikuyankhula pano ali ndi vuto chifukwa forex yo palibe anena kale azinzanga pano kuti posachedwa pompa tiyamba kuona mizere italiitali mafuta kulibe ndalama za forex kulibe zoti agulire mafuta muzipatalamu mankhwala mulibe e, nkhani ya njala anena kale ndiyeno ngati pali ndalama munthu nsapato ikang'ambika pena pake e, mwezi ukutha ana akuti azibwera ku sukulu sumakagula nsapato yanyuwani umakayisokesa kapena umamatisa ndiye tikunena kuti amene angamate system iyi ndi a technobrain fana ndi eni ake a system yo zimene tikukambatu ife ndi zimenezo zokhweka kwambiri zikomo kwambiri osaonetsa mtima wonyanyala osayiza mafunso tiyeni mwanena kuti ah, mwina pas- mukanayamba kaye muzitchule eh, dzina lanu Oh, yeah. monyadira ndi nyumba imene mukuyimira dzina langa ndi emmanuel chiotcha ah, ndachokera ku luntha tv Ah, mmene mumalankhula munanena kuti ah, bungwe lopanga mapassport la immigration likuoneka kuti tabwe- labwerera mbuyo in terms of ah, service delivery Ah, a Malawi alikhulupilire bwanji bungwe limeneli kwa amene mwina akupangitsa passport koyamba kuti passport imene akupangitsayo ndithu uh, ndi passport ya original kuti mwina akapita m'mayiko ena adzitha ku, kuyenda bwinobwino opanda kuuzidwa kuti mwina ayende ndi passport ina chifukwa iwo kakhala kuti nkoyamba kupangitsa passport yawo munanena kuti passport imene akupanga pano mu system sikumatha kupanga kupanga recognize kodi amalawi sakutaya ndalama zawo Mwane- mwaziyankha kale kumapeto kuti amalawi akutaya ndalama zawo komanso tikutaya nthawi komanso kuonjezera pamene pompo tikulipangisa manyazi dziko nchifukwa ndimanena kuti tiyeni tisiye kuonerera anthu akuononga dzikoli tisiye mchitidwe omachemerera zinthu zopepera anthu akamawononga dziko tiziwauza kuti inu mukuwononga dziko Eh, mwanena nokha sindiyankhanso kuti amalawi akutaya ndalama zawo komanso akutaya nthawi koma koposaposa tikunyazisa dziko lino pasipoti yathu inali yoti mwina namba ngati sindikulakwitsa namba 7 pa dziko lonse lapansi pano akaipanga rank ndani akane kuti mupa- mukapita anzathu mmayenda ndi mboni ndime ndikuyankha pano mukapita ma airport ena akuluakulu aja ngati jf kennedy eh, umapeza kuti imatha kuchonga passport ija kupanga check in ili mthumba amalawi amene am- amagwiritsa ntchito passport yapanoyi samayima pamzere amauzidwa kuti bwera ndi mbali yawo ukamadusa pa kachipata kenaka umapeza chwichwi yachani yachonga koma zalerozi zikukhala ngati chija chakuchipatala chofuna kuti ukafika alembepo uduse nchifukwa chake mayiko ena akukana kupereka visa tabwera muja nkale zikuoneka kuti mafunso tafunsa tamaliza uh, sindikufunanso kuyankhula zambiri koma ndikukhulupirira kuti uthenga wafika kunena kuti adindo mukakhala m'maofisimo muziyang'ana muzisegula pa windo nkumaona amalawi akuyendawo amenewo ndi amene mukuwayimirira osati anthu amene mmayenda nawo kumagawana ndalama za misonkho za amalawi komanso ndimafuna ndikuwuzeni kuti amalawi adapenya Eh, nzomvetsa chisoni kuti boma ili limapanga ziganizo ngati kuti anthu akugona sitikugona Ah, ndimafunanso ndiauze a daud suleman kuti amalawi akudikira mwayankhule ati mukumanga ah, city kumvera anthu anangodabwa kungoona mu news kuti ati mwagwiritsa ntchito 5.8 billion malawi kwacha ndalamatu zakhweka uh, tikukhulupira kuti mukatero mukuziwa kuti mukugwirira ntchito amalawi ndiye nanunso mupeze mpata mutsutsane kapena muvomerezane zimene tikunenazi kuti ndalama za ku malawi kuno zakhweka ndalama anthu akungomwaza pamene chikhalirecho, anthu amene anakuvoterani aja anthu amene amalipira msonkho akuvutika nkhani ina yomaliza ndisindike nkhani ya shuga bill kunena kuti sizimaoneka bwino kuti shuga amapangidwa m'malawi momuno nzimbe amalima amalawi adapereka minda yawo nkumakhala anthu omvesa chisoni kwambiri ndiye anthu amaganiza kuti mwina tikakhala ndi lamulo lapadera la sugar osati control of goods act imayikira kumbuyo atsamunda ija mwina ziyenda bwino ndiye ati tamvesedwa kuti sabata kuti tamvesedwa kuti miyezi itatu yapitayo bilu ija inachoka ku unduna wa zamalimidwe yapita kwa a thabo, at, at, a thabo chakaka nyirenda attorney general panopa ili ku komiti ya nduna cabinet committee ndiye kumeneko tikukhulupirira kuti mkumano ukubwerawo zikaoneke tisachitenso zokokana koma mukafuna zokokana tikokana koma uthenga omaliza ndi onena kuti amalawi chonde chonde tayang'anirira zinthu kwa nthawi yayitali muvi woyang'anira umalowa mpaso- m'maso nkhani ya passport ndi iyi masiku 7 akatha a Thabo Chakaka Nyirenda asanayankhule tibweranso pompano tizikakumana ku ofisi kwawo tizikagona kumeneko kufikira anene kuti technobrain ibwere ibwezetenso system mchimake anene poyera kuti sayinanso saononganso ndalama za boma kupatula apo iwo atule pansi udindo chifukwa ofesiyo ya attorney general iwo aja sioyamba kukhala mmenemuja ndi amalawi imeneja ndiye ngati atopa sakufuna kutumikira malawi nchifukwa chake anthu amapanga resign mukapanda kupanga resign bwana tikukakamizani kuti mupange resign thank you very much Uh, tinayamba ndi pemphero mundilole kuti titsekenso ndi pemphero zikomo kwambiri kuti munali pamenepo ena mmationera pa masamba a mchezo ena mmatimvera ena mulimo muno zikomo kwambiri mwakoma nonse tipemphere dzina la atate ndi la mwana ndi la mzimu woyera ambuye tikuthokozani kuti tinali pano tikupemphani kuti pamene tikubwerera m'manyumba mwathu tikathe kuyenda bwino komanso kuti tonse amene amalawi eh, akumenyera ufulu wa malawi mukawapatse mphamvu kuti akapitirize kugwira ntchito imeneyi tapemphera zonsezi mdzina la mwana wanu yesu khristu yemweyo ambuye athu amen dzina la atate ndi la mwana ndi la mzimu woyera pamenepo ndi pa mtsiriziro pa msonkhano wa atolankhani umene anakonza abungwe la CDEDI kuno ku lilongwe ndipo ndikubwezeretseni ku nyumba yathu yowulutsira mawu